Aaa video ndapangira a president Chakwera with all due respect timakulemekezani you are our president eh? yeah, president of, of Malawi don't mind ujeni anga guys mulomo wanga watupa eh? okay so um, a president Chakwera um, ineyo ndine mmodzi mwa, mwa ma Malawian citizen meaning dziko iliso naneso ndili ndi gawo eti sinanga a president munthu kuti akhale, akhale president amafuna mavoti kwa anthu meaning anthufe tofe tosefe ndife anthu amodzi komano timasankha munthu mmodzi kuti adzipanga lead the whole country koma at the end of the day we are all one even though za ndalezi zimatilekanitsa ifeyo anthu kuti tizikondana zimatidanitsa eya uku a- eyo amenyana uku eya uku nali ndewu nkhani zake za ndale so za ndalezi zikubweretsa chidani kwa anthu ambiri komano ndi malowozi basi yeah komano let's continue okay so uh, manyuzi mu timamva kuti inuyo a chakwera akuti mukakhalanso sinanga mavoti ayandikire akuti mukakhalanso pa mpando um, mubweretsa ntchito kwa anthu anthu 3 miliyoni muonetsetsa kuti ali pa ntchito komanso uh, mwana wi- wina aliyense mudzimpatsa 500000 kwacha mpaka adzafike 18 i don't know kuti mudzimpatsa pa mwezi kapena mudzingompatsa basi pa- kungomuyikira mbanki i don't know yeah komano um, ati munakambanso zoti kaya anthu ena alemera izi ndi izi eya mupanga izi ndi izi izi ndi izi eti Komano pali ma decision ena awa amenewo kwa amalawife sangatipindulire yayi ngati awawa muti ee akuti 500,000 kwacha mma mu bank ya mwana mpakana adzakwanitse ilini decision imeneyo number one ku malawi kuno nkosauka kale ibwe i- i- ti- tikhala population ya ku malawi ikhala very high So amalawi kungova pa ndalama muona ndithu anthu ammamidzi adzingobelekana Ku- anthu angobelekana ndipo ndi anthu kukhala tikubelekatu kukhala kubeleka ndi number one kumalawi kuli umphawi kale i don't think that idea is, it's a good idea it's gonna, it's gonna, it's gonna destroy us Anthu mukukula, anthu mu- anthu andale mukukula. And anthu andale ndinu anthu a- you, you have money, you are rich, you are stable. Ndiye mukakhala mboma ma- mukamapanga ma dis- ma decision, mudzipanga ma decision oti number 1 inuyo su- mu- mu- inuyo mudzapita, Mulungu adzakutengani. In other words, aliyense adzamwalira. Ndiye munthu ukamakula munthu ukamakula obviously umakhala kuti um, nthawi yako yo- yo- yomwalira ndiye anthunu anthu amene mumabwera ndi maideas ngati amenewa mudzatisiya and generation iyi idzakhala ilipo ifeyo tidzakhala mwatisiyira mavuto Pe- population is already high umphawi it's high So mukamabwera ndi ma idea you need to come up with idea kuti they should fix the economy of this country we are here we are crying we are crying itu ifetu komano munthu ngati ineyo Chikhala kuti ndili ndi dzindalama chanchani ndiye ndikuyankhula zinthu izizi anthu ambiri bwenzi akuti ya iwe ukhale president ukhale president izi ndi izi because people think kuti you need to have money to be the president no you need knowledge knowledge is everything generation iyi ndi ndi ya nyowani things are changing ai iso ndiyo ai is taking over people's jobs koma kumalawi kuno ndithu mmasukulumu ma- ma- mabuku ena you know, ndimaona buku ina lake la, la my, my baby my child komano zomwe zinali mbukumo i'm like come on the world is changing

Inde apapa muwona anthu ena azindiopseza. Hey iwe choka pita uko milomo yakoyo iwe choka chani chani chani. People are blind. Kumalawi kuno ndikukuuza kumalawi kuno kumalawi kuno zinthu zikuyenda. Koma Tamia Ja kuyankhula zimenezo. Hey watumidwa ndi andale ine sintumidwa. Sinditumidwa ndi munthu ine. Sintumidwa ndi munthu.

we are your kids you are stable umene wowo and it's so sad kumaona anthu akumenyana anthu kuphana anthu kuchani nkhani yake za ndale at the end of the day we are all together suffering we are all together suffering yero instead of focusing zinthu zenizeni basi tipange fo like it's, it's like mayouth ambiri awa they are blind kwenikweni when it comes to za ndalamazi ku- mayouth kungowauza zoti oyenewo takhazi oye ndi ndalama kungowauza zoti guys mukandivotera mudzalandira ma 10 million kwacha anthu avota hey! so munthu kungokupatsa 10 million kwacha you think that's how e- economy is fixed anthu ambi- anthu ambiri azingobereka Mm, anthu azingobereka umphawi uzingochulukira its gonna affect us komano amanena zakuti amphawi ife pena tizingokhala chete chifukwa choti ei you never know wina akhoza kudzangondipatsa mbama pa chifukwa choti na- nayankhula and slowly we are becoming slaves zimayamba ndi choncho zimayamba pang'ono pang'ono so munthu ngati ine ndikamayankhula izi zimakhala zo ndikukonda malawi ndikukondanso azibale anga ana anga cause ineyo nakula mu umphawi I know, i know how poverty works komano umphawi wanga it has nothing to do with the government kuti ndoti boma ali chani chani no umphawi wanga ndi wanga komano kumalawi kunoku ine ndi am working hard i had 300000 kwacha I, i don't even know i can't even explain 300000 kwacha inu zinthu zadula kwambiri why can't we just find the root of the poverty and fix it from the from the root osati we should fix poverty komalizira kwa tsamba I hope you understand. Have a good night. I am CV no send more wundani. A DPP no send more wundani. A UDF no send more wundani. Andani. A chipani chiyo send more wundani. Kumano zivani zanu zimatirikani tsefe anthu. But I still love you. Have a good night. Aaa video iyi ndapangira a president Chakwera with all due respect timakulemekezani you are our president eh? yeah, president of, of Malawi don't mind ujeni anga guys mulomo wanga watupa eh? okay so um, a president Chakwera um, ineyo ndine mmodzi mwa, mwa ma Malawian citizen meaning dziko iliso naneso ndili ndi gawo eti sinanga a president munthu kuti akhale, akhale president amafuna mavoti kwa anthu meaning anthufe tofe tosefe ndife anthu amodzi komano timasankha munthu mmodzi kuti adzipanga lead the whole country koma at the end of the day we are all one even though za ndalezi zimatilekanitsa ifeyo anthu kuti tizikondana zimatidanitsa eya uku a- eyo amenyana uku eya uku nali ndewu nkhani zake za ndale so za ndalezi zikubweretsa chidani kwa anthu ambiri komano ndi ma laws basi yeah komano let's continue okay so uh, manyuzi mu timamva kuti inuyo a Chakwera akuti mukakhalanso sinanga mavoti ayandikira akuti mukakhalanso pa mpando um, mubweretsa ntchito kwa anthu anthu 3 miliyoni muonetsetsa kuti ali pa ntchito komanso uh, mwana wi- wina aliyense mudzimpatsa 500000 kwacha mpaka adzafike 18 i don't know kuti mudzimpatsa pa mwezi kapena mudzingompatsa basi pa- kungomuyikira mbanki i don't know yeah komano um, ati munakambanso zoti kaya anthu ena alemera izi ndi izi eya mupanga izi ndi izi izi ndi izi eti Komano pali ma decision enawa amene kwa amalawife sangatipindulire ayi ngati awawa mukuti ee akuti 500,000 kwacha mu bank ya mwana mpakana adzakwanitse 18 decision imeneyi number one ku malawi kuno nkosauka kale ibwe- i- ti- tikhala population ya ku malawi ikhala very high So amalawi kungova pa ndalama muona ndithu anthu am'mamidzi adzingobeleka ana Ku- anthu angobeleka ana ndipo ndi anthu kukhala tu kubelekatu kukhala kubeleka ndi number one kumalawi kuli umphawi kale i don't think that idea is, it's a good idea it's gonna, it's gonna, it's gonna destroy us Anthu mukukula, anthu mu, anthu andale mukukula. And anthu andale ndinu anthu a- you, you have money, you are rich, you are stable. Ndiye mukakhala mboma ma- mukamapanga ma dis- ma decision, mudzipanga ma decision oti number 1 inuyo su- mu- mu- inuyo mudzapita Mulungu adzakutengani. In other words, aliyense adzamwalira. Ndiye munthu ukamakula munthu ukamakula obvious umakhala kuti um, nthawi yako yo- yo- yomwalira ndi anthunu anthu amene mumabwera ndi ma ideas ngati amenewo mudzatisiya and generation iyi idzakhala no ifeyo tidzakhala mwatisiyira mavuto Pe- population is already high umphawi it's high so mukamabwera ndi ma idea you need to come up with idea kuti they should fix the economy of this country we are here we are crying we are crying itu ifetu komano munthu ngati ineyo Tikhale ndi ndi zindalama chanchani ndiye ndikuyankhula zinthu izizi anthu ambiri bwezi ati ya iwe ukhale president ukhale president izi ndi izi because people think kuti you need to have money to be the president no you need knowledge knowledge is everything generation iyi ndi ndi yanyowani things are changing ai so ndiyo ai is taking over people's jobs koma kumalawi kuno ndithu mmasukulumu ma- mabuku ena you know, ndimaona buku lina lake la, la my, my baby my child komano zomwe zinali mbukumo i'm like come on the world is changing

And apapa muona anthu ena azindiopseza. Hey iwe choka pita uko milomo yakoyo iwe choka chachani chachani. People are blind. Kumalawi kuno ndikukuuza kumalawi kuno kumalawi kuno zinthu sizikuyenda. Koma Tamia Ja kuyankhula zimenezo. Hey watumidwa ndi andale ine sintumidwa. Sinditumidwa ndi munthu ine. Sintumidwa ndi munthu.

we are your kids you are stable umene wowo and it's so sad kumaona anthu akumenyana anthu kuphana anthu kuchani nkhani yake za ndale at the end of the day we are all together suffering we are all together suffering yero instead of focusing zinthu zenizeni basi tipange fo like it's, it's like mayouth ambiri ana they are blind when, when, when it comes to za ndalamazi ku- mayouth kungouza zoti ineyo ndakhaziwa ndi ndalama kungowauza zoti guys mukandivotera aliyense adzalandira ma 10 million kwacha anthu avota hey! so munthu kungokupatsa 10 million kwacha you think that's how e- economy is fixed anthu ambi- anthu ambiri azingobereka Mm, anthu azingobereka umphawi uzingochulukira its gonna affect us komano amanena zokuti amphawi ife pena tizingokhala chete chifoti hey, you never know wina wake akhoza kudzangondipatsa mbama pa chifukwa kuti na- nayankhula and slowly we are becoming slaves zimayamba ndi choncho zimayamba pang'ono pang'ono so munthu ukayeneka kumayankhula izi zimakhala zo ndikukonda Malawi ndikukondanso azibale anga ana anga cause ineyo nakula mu umphawi I know, I know how poverty works koma no umphawi wanga it has nothing to do with the government kuti doti boma ali chani no umphawi wanga ndi wanga komano ku Malawi kunoku ine ndi am working hard i had 300000 kwacha I, i don't even know i can't even explain 300000 kwacha inu zinthu zadula kwambiri why can't we just find the root of the poverty and fix it from the from the root osati we should fix poverty kumalizira kwa tsamba I hope you understand. Have a good night. I am CV no send more wundani. I DPP no send more wundani. I UDF no send more wundani. And then ah chipani chiyo send more wundani. Kumano zivani zanu zimatirikani tsefe anthu. But I still love you. Have a good night.